um igbo bụ igbo ekele m ụnụ ọ Lọlọ Nneka Chimezie na-ekwu ihe ọzọ m chọrọ ikwu maka ya bụ maka Sowore na protest eh, eh, Emmanuel Kalu gara aga aga lead na Aba onye ọbụla bụ onye igbo na-agwa onwe ya eziokwu ga-ama na anytime ndị IPOB ma ọ Igbo youth pụta ime protest a na-agba ha egbe so ọ wụdị a good idea anybody whatsoever ịkpọ protest n'ala Igbo now um, that is why mgbe ndị IPOB kpọgara for protest sit at home ha sị ihe a wa sị ihe a wụ protest mana sị onye ọbụla nọdụ na be ya kama a ga-agbagburu ya mmadụ ọkwa Emmanuel Kalu pụta na daily then mgbe ahụ anyị amaghị ihe na-aganụ dee na that sit at home agaghị anọ mere ejizi ọ dịka enwere agha agha na that eh, sit at home now eh, emechakwa ha asịkwa Simon Ekpa na-akpọzi sit at home ma one week ma 14 days so anyị wee chọpụta na ihe niile ndị a wụ who will control the the mindset of ndị Igbo maka na ha ahụna na Nnamdi Kanu ndị Igbo alikeala ya na-arally round him ha atụọ ya nga ghazie ya aka na-eme ka o si sọ ha now unu ma na this eh, protest Sowore acallọla for this protest before na Abuja which aparticipate m fully Sowore achọrọ m ka onye Igbo ọbụla ebe ọbụla ị nọ na-anụ olu m gụsa ntị m Sowore emegaghị protest for Nnamdi Kanu Sowore emege protest ịbuild his political career presidential ambition ka egbuo nke Peter ka ndị Igbo sowe ya simple and I will tell you why first of all mgbe ọ chọrọ ime that protest the very first time ya buru ụzọ mewe Peter attack na our leader achapụta mee ya attack sị ya na anyị nabatara protest ị chọrọ ime maka nwanne anyị nwoke mana ị gaghị abịaghị abịa buru ụzọ kpọchara kparịwa ndị Igbo kpọwa Peter kpọwa your political eh, rivals uh, it will not be allowed na ndị isi anyị ọtụtụ ndị isi anyị Iwuanyanwu nwụrụ nke ọ na-azọ Nnamdi Kanu many people amahụ Eh, ọha ele aha ya na Ọkwadike Emeka Ezeife Mbazulike akpe so many of them ọ bụdị onye ọbụla ga-ekweta how many of Yoruba politicians gara okwu Sunday Igboho ehe ị chọọ ime protest gị pụta mee protest and that protest agara m ya na-anụ na-anụ report kwa na apụtacha apụtacha ọ wụdị nke ihe a unu ma na protest ahụ the very first day emere ya o nwedị isi aka m na-achụgharị Sowore till today ka eme another protest in fact ebe a ka m nọ ma na nwanne Nnamdi Kanu enwe protest a na-eme because at a time enyegidere m ha nsogbu anyị mee em, that was the last time mụ na Emmanuel Kalu kwuru okwu anyị mee whatsapp eh, eh, meeting m na-ajụ ha anyway na the the day ekpere ikpe before enye this judgment m na-aworry ndị a ọ nwanne ha ọ na anyị needịrị na Sowore ngwanị ka emezie the protest ọkwa ka e nyere this protest ka a kpọpụta the whole Nigerians ka a bịa nye aka na this protest na-achụgharị at a time Sowore akwụsị pick my number my call chụgharịgide ha eme meeting kpọbata Emmanuel Kalu sị ya ngwa ka ọ kpọọ Sowore ka e mee meeting anọ m na Abuja that was mgbe e kpere ikpe before ikpe nke aha enyezi judgment so ema mechazie ya that was around 8 m chee ya 820 ọ kpọọ m so m yipụcha akwa m dinere anị ebe 820 ọ dịara 25 ya akpọghachi m sị m na Sowore abịago m sị ya ọ m bịa ya sị m m yiri akwa because enyecha m ha ma contact ndị ndị ha ga-eji mobilize ya ndị mmadụ ma ha chọọ so ka anyị mee meeting mara otu ọ ga-esi aga so m yiri akwa gbadaa n'ala a na m agwa unu Emmanuel Kalu pụta bịa bịa debunkọ ihe a na em Eh, eh, Dr. Sly Onyia bịa debunkọ because ọ ga-aha made meeting Dr. Sly Onyia Emmanuel Kalu na Kalu nta Kalu so m yirizi akwa were ego m baa gbaa taxi na-aga n'ụzọ ka m pụrụ n'ụzọ ka m pụrụ Emma Kalu kpọọ m na Sowore alawala ndị na-eme na na ya ga-emere nwanne ha protest na Sowore m sị ya gịnị ya sị m laghachi azụ ya sị m ya ga-akpọ m echi echi ahụ ruo taa m na unu na-ekwu ugbu a Emma Kalu akpọbe m were iwe si Abuja batawa ya wụ na otu m chọrọ isi mee dapụ ihe ọbụla wu effort ị ga-eme sị Nnamdi Kanu pụta ha block ya m were iwe plus body language ha so ihe ị hụrụ ha gawara Aba ime ime ihe a wụ Sowore ka a na-eproject then i lezie anya m ezi unu this video now video unu ma na ndị Igbo na-eme protest ndị Igbo na-eme protest now ndị Igbo na-eme protest now nwere ike ime protest n'ala Igbo unu lee na ihe a wụ Sowore Sowore na-eme protest enye ya army army na-aguide Sowore na Aba na police na-aguide Sowore na Aba ebe a na-eme protest n'ala Igbo protest free Nnamdi Kalu ị ma na on a good day egbe ka a ga-agba mana lee Sowore ji ee eh, ndị army na police ka ị hụ ha nga ha na-aguide ya ka a na-awalk unu lee anya onye a kpu okpu red ndị army na ndị police nọ side by side ọ ya wụ eh, ndị ga-enwetara unu ịnụ Biafra then m ga-ezikwa unu another video ebe ndị polisi kwụzi n'ụzọ unu hụrụ ebe ndị polisi kwụzi n'ụzọ na-aguide ndị na-eme protest ọ dị possible for you to know na ọ ndị na-achọ ka akpatoo onye a wụ Peter Obi ka indirectly ka Sowore bịa na-ebuild his political career m ga-ezikwa unu another video lekwezi video ebe a na-ekwezi Sowore ọ na ahụ Sowore ka a na you are a leader you are a leader Sowore you are a leader you are a ka anyị ga-eso ma ọ na-eje eje ma ọ na-ala ala Sowore ka anyị ga-eso so this is the essence of the the the protest.

now ndị na-aga ihe a ndị na-aconduct ihe a wụ ụmụaka Sowore maka mgbe anyị me- mgbe m mere Sowore interview anyị gara na Kuje High Court ka ọ Magistrate Court dị ihe ahụ ekwu okwu okwu ụmụaka ya chi bido this is the incoming president m shun ha so anyị abịara ka anyị mee campaign so ị ga nga ahụ ọ na-akpọ ụmụaka ya abịa ụmụaka ya abịa ha baa n'ime na-ebulite Sowore ka ị nwere ihe a na-agụ Sowore ka anyị ga-eso then you are a leader so this thing ị hụrụ ka alụ ha ha nara politicians ego ha build ya around maazị Nnamdi Kanu na-emere onye aha campaign ihe a wụ ihe ndị a ji wee tụba nwanne ha nke ụnụ ma presidential campaign eruwule this a hundred men a na-achọ ịhụ ugbu a wụ ndị ga for election for negotiation ya gịnị meziri IPOB ya anụ gịnị mezi DOS ndị nke ya na ha ṅụziri iyi kwa nwere ndị ha na Nnamdi ṅụrụ iyi i che na for IPOB ịdị strong otu ọ dị wụ just a kpọkọtara ndị mmadụ ha ṅụrụ iyi something is binding them so ndị a na enwere ihe na bind ha na Nnamdi Kanu wụ ndị na-agaghị ebetray the struggle any other person ga-ebetray the struggle so Nnamdi Kanu nọ na nga na-eme asịghị na ọ ya kwuru ụnụ amaghị ọnọdụ o ji wee kwuo because ọ nọ na nga aka ji ya and onye ọbụla sị na Nnamdi Kanu ga-anọ na nga na-enye order ihe ga na-eme ma ọwụ n'ala Igbo ma ọwụ na ma ọwụ na IPOB onye ahụ so na ndị na-aghasa aghasa ọ dịghị possible so ndị Igbo ọzọ emekwana ọ wụkwa onye iberibe ka ihe na-eme ugboro abụọ ka anyị mụrụnụ anya dị ka azụ another Simon Ekpa will never ever happen to us another Simon Ekpa happen to us maje na anyị aghọọla ndị iberibe ndewonu